Chuir Jake Morrison an ramharc as a lámha le seanéadach, agus d'fhéach sé timpeall ar sheomra innill stáisiún Kepler. Bhí na soilse corcair aisteacha a bhí ar feadh na bhfallaí ag splancadh arís. Bhí sé ag iarraidh an cúpláil cumhachta a shocrú ar feadh trí uair an chloig, ach bhí an teicneolaíocht eachtrannach fós ag cur isteach air. Rinne na Zafariánaigh gach rud a bhí cosúil le beo le feadáin a bhí ag bualadh cosúil le féitheacha fola agus painéil a bhí te don lámh. Bhí an stáisiún ollmhór. i bhfad níos mó ná aon rud a bhí tógtha ag daoine riamh. Shroich sé amach i ngach treo cosúil le crann miotail ollmhór le bealaí beo a bhí cosúil le análú. Bhí Jake ag obair anseo ar feadh ocht mí mar chuid den chlár taighde comhpháirteach idir an Domhan agus an Chomhchoiste Zafarian.

aistrithe ag a chluasáin go Béarla. Ghabh Jake a chuid uirlisí agus shiúil sé tríd na conairí cuarta. Bhí na bealaí anseo clúdaithe le rud a bhí cosúil le féitheacha ag lonrú go bog le bolice. Rinne a bhróga fuaimeanna macaille ar an urlár miotail. Chuaigh sé thar roinnt oibrithe Zafarian a rinne neamhaird air go hiomlán. Bhí cuma orthu mar dhaoine arda, tanaí clúdaithe le craiceann liath, le súile móra dubha agus forearms. Chreid an chuid is mó acu go raibh daoine primitive. Bhí an t-ionad ceannais ag buzzáil le gníomhaíocht.

a dúirt Bhelcher, a aistritheoir ag déanamh a ghuth fuaim fuar agus miotalach. Fuair muid orduithe nua ón gComhairle Comhchoiteann. Shiúil Jake níos gaire dó. Bhí Zerions eile ag pacáil trealamh isteach i coimeádáin aisteacha a bhí cosúil le fillteh iad féin níos lú. Cén cineál orduithe, Ceannasaí? Tá na córais stáisiúin ag teip níos mó ná mar is féidir a dheisiú, a mhínigh Veltar. Tá an líonra bio-neural ag diúltú dár gcomhpháirteanna meicniúla. Táimid ag iarraidh ar feadh na míonna an fhadhb a shocrú ach tá sé ag dul in olcas gach lá. D'ordaigh an Comhchoiste aslonnú láithreach. Mhothaigh Jake a bholg ag titim. Aslonnú. Cad mar gheall ar an taighde? Cad mar gheall ar na baill foirne daonna? Aistreofar na sonraí taighde chuig áiseanna eile, a dúirt Veltar, ag croitheadh ceann dá cheithre lámh go ngabhairdeas. Maidir le baill foirne daonna, is tusa an t-aon duine atá fágtha. D'fhill na cinn eile ar an domhan an mhí seo caite. Bhí sin fíor. Bhí Jake tar éis obair dheonach a dhéanamh chun fanacht níos faide chun oibriú ar thionscadal innealtóireachta comhpháirteach. Ba é an t-aon duine daonna a bhí fágtha ar stáisiún le 300 Zephyrian. Cathain a thiocfaidh na longa aslonnaithe? Do phearsanra Zephyrian láithreach. Tá ár longa ag duga cheana féin. Stad tar agus d'fhéadfadh Jake rud éigin cosúil le aiféala a fheiceáil ina shúile móra dubha. Maidir le haslonnú daonna. Meastar go bhfuil do rialtas sé mhí. Sé mhí? Stán Jake air. Cén fáth chomh fada? Deacrachtaí polaitiúla. Dúirt Veltar go simplí. Tá na conspóidí trádala le déanaí idir do speiceas agus ár speiceas tar éis moilleanna taidhleoireachta a chruthú. Ní féidir le longa daonna dul isteach sa deighleog seo gan caibidlíochtaí fairsinge. D'fhéach Jake timpeall ar an ionad ceannais. Bhí Zephyrianaigh ag gluaiseacht go tapa, ag glacadh trealamh tábhachtach agus ag fágáil aon rud ró-throm ná casta le bogadh. Mar sin, cad a tharlaíonn domsa? Is féidir leat teacht linn chuig an domhan coilíneachta Zephyrian is gaire, a thairg Veltar. Mar sin féin, bheadh tú teoranta ann go dtí go mbeidh longa taidhleoireachta daonna in ann tú a aisghabháil. D'fhéadfadh sé sin a bheith níos faide ná sé mhí, smaoinigh Jake air. Bhí sé níos measa ná fanacht ar an stáisiún, ag fáil bháis ar gceann eachtrannach, is dócha i gcineál áise coinneála. Ar a laghad anseo, bhí a fhios aige a bhealach timpeall. Cad mar gheall ar an stáisiún? Má fhágann gach duine, cad a tharlaíonn dó? Beidh sé tréigthe, a dúirt Veltor. Dúnfar an líonra bio-neural go hiomlán sa deireadh. Gan cothabháil, teipfidh ar an tacaíocht beatha laistigh de sheachtainí. Tá gá le duine éigin fanacht agus córais bhunúsacha a choinneáil ag rith, a dúirt Jake. A mhalairt, nuair a thiocfaidh longa daonna anseo sa deireadh, gheobhaidh siad stáisiún marbh ag snámh sa spás. Stop roinnt Zifiriánaigh ag pacáil chun éisteacht. Pléascadh forearms Veltor sa rud a d'fhoghlaim Jake a bhí comhionann lena ngualainn.

agus cumhacht bhunúsach a choinneáil ag rith. Ar mhaith leat fanacht anseo i ndáiríre i d'aonar? d'fhiafraigh Veltor. Ar stáisiún atá ag teip le teicneolaíocht, nach dtuigeann tú beagnach ar feadh sé mhí? smaoinigh Jake ar a roghanna. Téigh go dtí domhan príosún eachtrannach. nó fanacht ar stáisiún a bhí sé ag tosú a thuiscint le huirlisí agus trealamh a d'fhéadfadh sé a úsáid. Ní rogha i ndáiríre a bhí ann. Sea, fanfaidh mé. Rinne Veltor fuaim a d'fhéadfadh a bheith ina gháire. Tá do speiceas. an-mhisneach nó an-amaideach. Go maith. Fágfaimid trealamh bunúsach diagnóiseach agus soláthairtí éigeandála thar na sé huaire an chloig seo chugainn, d'fhéach Jake mar a phacáil na Zifiriánaigh a dtrealamh ardleibhéil agus iad á luchtú ar a gcuid longa. D'fhág siad é le soláthairtí bia, uirlisí bunúsacha agus cad a mheas siad a bheith ina ngléasanna diagnóiseacha primitive. Chuaigh an chuid is mó dá n-idirghabhálacha biotech sofaisticiúla leo. Tá líonra bio-neural an stáisiúin an-éagobhsaí, a thug Velter rabhaidh, agus é ag ullmhú le imeacht. Ná déan iarracht aon deisiúcháin mhóra. Coinnigh an méid is féidir leat agus fanacht le tarrtháil. Chlaon Jake ach go príobháideach bhí sé ag pleanáil cheana féin níos mó ná díreach a chothabháil. Bhí roinnt smaointe aige faoi cad a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le teipeanna an chórais. Smaointe a dhiúltaigh na Zaifiriánaigh mar ró-shimplí. Díchúpláladh an long Zaifirián deireanach ag míle ocht gcéad uair an chloig am stáisiún. Sheas Jake ar an deic breathnóireachta agus d'fhéach sé air ag imeacht i measc na réaltaí. Ansin chas sé agus d'fhéach sé ar na painéil rialaithe timpeall air. Leath díobh seo bhí soilse rabhaidh deirge á dtaispeáint. Groaned an stáisiún timpeall air, fuaim cosúil le miotal faoi strús. Splancaigh agus dim an biosoilsí sa bhallaí. Áit éigin sa fad thosaigh aláram ag bíp. Rolladh Jake suas a sleeves agus phioc sé suas a toolkit. Bhí sé ag fás suas ar fheirm i Kansas ag deisiú tarracóirí agus córais uiscithe le haon pháirteanna a d'fhéadfadh sé a fháil. Bhí a athair i gcónaí ag rá go féidir le haon mheaisín a thuiscint má thugann tú aird ar a raibh sé ag iarraidh a rá leat. Ceart go leor, stáisiún, a dúirt sé os ard, a ghuth ag macalla sa chonair folamh. Feicfimid cad atá cearr leat i ndáirire. Thosaigh an chéad mhaidin ag Jake ina aonar ar stáisiún Kepler leis na soilse ag dul amach go hiomlán. Dhúisigh sé i ndorchadas iomlán ina áit bheag, an t-aer ag mothú stálaithe agus te cheana féin. Bhí an hum bog den chóras athchúrsála ar stopadh éigin le linn na hoíche. Bhain sé amach a flashlight agus bhrúigh sé air. Ghearr an bhíoma tríd an dorchadas. ag taispeáint dó na ballaí cuarta dá sheomra. Bhí na painéil bioluminescent a bhí de ghnáth ag lonrú le solas corcra bog anois dorcha agus fuar don lámh. Chuala sé an stáisiún ag crícinn timpeall air, cosúil le seanteach i stoirm. Ghléas Jake go tapa agus rinne sé a bhealach chuig an rannóg innealtóireachta. Rinne a chosa fuaimeanna macalla go hard sna conairí folmha. Gan an torann cúlra leanúnach de chórais oibre, bhraith an stáisiún marbh. Chuaigh sé thar roinnt painéal éigeandála a bhí ag splancadh soilse rabhaidh dearga. a gcumhacht ceallraí an t-aon rud a bhí fós ag obair sa phríomh-bhá innealtóireachta. Fuair Jake chaotic. Splancadh soilse rabhaidh gach áit agus na scáileáin bheaga a bhí fós cumhachtaithe taispeánann graif agus uimhreacha nach raibh ciall ar bith acu. D'fhág na Zafariani a dtrealamh bunúsach diagnóiseach, ach bhí na treoracha go léir ina teanga. D'fhéadfadh a aistritheoir láimhseáil cainte, ach bhí lámhleabhair theicniúla scríofa ró-chasta. Thosaigh sé leis an méid a bhí ar eolas aige. Ba é an tacaíocht beatha an rud ba tábhachtaí. Gan scaipeadh aeir, bheadh sé ag plúchadh laistigh de laethanta. Fuair Jake an príomh-phainéal tacaíochta beatha, agus d'úsáid sé a flashlight chun é a scrúdú. Bhí na comhpháirteanna Biomechanical cosúil le trasnú idir ciorcad ríomhaire agus fíochán beo. Feadán a bhí cosúil le féitheacha fola a nascadh le boscaí miotail a bhí ag hum le leictreachas. Chuaigh Jake i dteagmáil le ceann de na feadáin go bog. Bhraith sé te agus bhí sé cosúil le bualadh beag, cosúil le buille croí. Ach bhí rud éigin cearr. Bhí an feadán ag athrú dath ó bhándearg sláintiúil go buí glas tinn. Agus é ag faire, dhoirteadh braoin beag leacht amach, áit a raibh an feadán ceangailte le bosca acomhail miotail. Tá sé cosúil le infabhtú, a dúirt Jake leis féin. Chonaic sé rudaí cosúla ar an bhfeirm nuair a bhí córais uiscithe éillithe. Bhí na bioparts ag diúltú na codanna meicniúla díreach mar a dhiúltaíonn corp rud eachtrach. Chaith sé an t-uair an chloig seo chugainn ag crawláil trí phainéil rochtana, ag leanúint an chórais tacaíochta beatha tríd an stáisiún. Gach áit a ndeachaigh sé, fuair sé an rud céanna. Bhí na comhpháirteanna beo ag díscúladh na nasc miotail go litriúil. Leacht glas á dhoirteadh timpeall ar bhoscaí acomhail. Bhí dromchlaí miotail, pitted, agus creimthe áit a raibh siad i dteagmháil leis na biotubes. Chuimhnigh Jake ar a chomhrá lena dheirfiúr Kate, a bhí ina altra ar ais ar an Domhan. Bhí sí tar éis insint dó faoi dhiúltú orgán nuair a ionsaíonn córas imdhíonachta an othair orgán nua mar nach raibh sé aitheanta mar cuid den chorp. Bhí an líonra bioneural an stáisiún ag déanamh an rud céanna leis na codanna meicniúla. Faoin meánlae bhí Jake tar éis éirí as cumhacht éigeandála a rith chuig a áit agus an phríomh innealtóireacht. Bhí na gineadóirí éigeandála go hiomlán meicniúla, mar sin ní raibh an líonra beo in ann cur isteach orthu, ach ní raibh go leor breosla acu ach ar feadh cúpla seachtain ar a mhéid. Fuair sé an t-aonad próiseála bioneural lárnach i gcroílar an stáisiúin. Bhí sé cosúil le hinchinn ollmhór déanta as criostal agus fíochán beo, timpeallaithe ag na mílte snáithín tanaí gruaige a nascadh le gach córas ar an stáisiún. Bhí na snáithíní ag lonrú le solas bog, ach d'fhéadfadh Jake a fheiceáil go raibh go leor acu ag éirí dorcha cosúil le néaróin ag fáil bháis. Shuigh Jake os comhair an aonaid bioneural le cupán caife óna sholáthairtí éigeandála. Rinne sé staidéar ar an inchinn eachtrannach, ag iarraidh a thuiscint conas a d'oibrigh sé. Mhínigh na Zaphiriani go raibh sé cosúil le ríomhaire beo ag déanamh cinntí faoi Abe. Bhí na Zephyri ag comhrá leis mar mheaisín a bhí bitheolaíoch, nuair ba chóir dóibh a bheith á cóireáil mar pháistí beo. Smaoinigh Jake ar na caidrimh shóisialta a bhí foghlamtha aige ar scoil. Bláthanna agus beacha, iasc agus stáisiúin glantacháin. daoine agus na baictéir ina mbolg. Dhá orgánach éagsúla ag obair le chéile, gach ceann ag soláthar rud éigin a theastaigh ón gceann eile. Cad a tharlaíonn má táimid ag déanamh seo go léir mícheart? D'fhiafraigh Jake den seomra folamh. Cad a tharlaíonn mura gcaithfimis thú a ghlacadh le páirteanna meicniúla?

chun é a chur faoi smacht. Ach bhí Jake ag tosú ag smaoineamh cosúil le feirmeoir arís, ag smaoineamh ar chomhoibriú seachas ar rialú. Nuair a dhúisigh sé an mhaidin dár gcionn, bhí an t-aer fuar agus tanaí. Ach bhraith Jake níos dóchasaí ná mar a bhí ó d'éalaigh sé. Bhí plean aige, Agus don chéad uair ó d'fhág sé ina aonar, chreid sé go bhféadfadh sé an stáisiún a shábháil i ndáiríre. Thosaigh Jake a thríú lá ina aonar le turgnamh simplí. Ghlach sé píosa beag miotail óna uirlisí agus chuir sé é in aici le ceann de na pointí nasc bionéarach. Laistigh de nóiméid, d'fhéadfadh sé an fíochán beo a fheiceáil ag tarraingt ar shiúl ón miotal, ag cruthú bearna. Bhí an líonra bitheolaíochta ag seachaint teagmháil go gníomhach. Díreach cosúil le hothair mo dheirféar ag diúltú trasphlandúcháin. Muttered Jake. Ghlaoigh sé ar Kate ar an gcóras cumarsáide éigeandála an oíche roimhe sin, ag úsáid cumhacht luachmhar chun comhairle a fháil uaithi faoi freagairtí imdhíonachta. Mhínigh sí conas a d'úsáid dochtúirí drugaí speisialta uaireanta chun an corp a dhéanamh glacadh le horgáin eachtracha. Ní raibh drugaí leighis ag Jake ach bhí rud éigin eile aige. Sa chuid saotharlainne den stáisiún, fuair sé trealamh a d'fhéadfadh ábhair a anailisiú agus a mhodhnú ag an leibhéal móilíneach. Bhí na zapairí tar éis é a úsáid dá taighde, ach bhí siad fágtha é mar bhí sé róthrom

a oiriúnú. D'fhéadfadh an meaisín ábhair a bhriseadh síos agus iad a athbhunú le hairíonna éagsúla. Bhí sé cosúil le printéir 3D a d'fhéadfadh oibriú le hadaimh aonair. Tháinig an chéad smaoineamh ag Jake ó rud éigin a mhúin a sheanathair dó faoi ghreannú crainn torthaí. Nuair a theastaigh uait brainse ó chrann amháin a cheangal le crann eile, bhí ort an nasc a dhéanamh ar bhealach a ghlacfadh an dá chrann. Bhí an rún sa chiseal caidrimh, an áit a raibh an dá chuid éagsúla le chéile. Ghlac sé samplaí den fhíochán bionéarach agus de na comhpháirteanna miotail a bhí ag teip. Rinne an fabraicí móilíneach an dá ábhar a anailísiú, ag taispeáint a struchtúir cheimiceacha dó ar an scáileán. Bhí an bhitheolaíocht bunaithe ar carbón agus casta, cé go raibh an miotal cóimhiotal simplí iarann agus copar. Cad a tharlaíonn má dhéanaim droicead? d'fhiafraigh Jake dó féin. Rud éigin atá páirteach bitheolaíochta agus páirteach meicniúil. Ag baint úsáide as an bhfabraicí, chruthaigh Jake cóimhiotal nua a chuimsigh comhdhúile orgánacha cosúil leo siúd sa fhíochán bionéarach. Thóg sé sé iarracht ar an meascán a cheartú. Bhí na cúig leaganacha tosaigh díscáilte láithreach nó diúltaíodh dóibh díreach cosúil leis an miotal bunaidh, ach bhí an sé iarracht difriúil. Nuair a chuir Jake sampla beag in aice le pointe nasc bionéarach, níor tharraing an fíochán beo ar shiúl. Ina áit sin, bhí sé cosúil le fiosracht, ag síneadh snáithíní beaga i treo an ábhair nua cosúil le méara ag iniúchadh rud éigin suimiúil. Choinnigh Jake a anáil agus é ag faire. Chuaigh na snáithíní bionéarach i dteagmháil leis an ábhar hibrideach agus thosaigh siad ag filleadh timpeall air go réidh. Lastigh de uair an chloig bhí an nasc láidir agus cobhsaí. Ghlac an fíochán leis an ábhar nua mar chuid de féin. Oibríonn sé, whispered Jake. Bhraith sé cosúil le ag gol ach ní raibh duine ar bith ann chun é a chloisteáil. Ba mhó an dúshlán a bhí ann. Bhí Jake ag teastáil chun na naisc a bhí ag teip a athsholáthar ar fud an stáisiúin. Ach ní féadfadh sé é a dhéanamh go léir ag an am céanna. D'fhéadfadh an líonra bioneural a bheith scanraithe dá dtarlódh an iomarca athruithe go tapa. Chuimhnigh sé ar conas a thug dochtúirí cógais nua isteach go mall, ag tabhairt am don chorp a oiriúnú. Thosaigh Jake leis an gcóras tacaíochta beatha. Baineadh go cúramach as ceann amháin de na miotail a bhí ag teip, agus cuireadh ina ionad an t-ábhar hibrideach nua. D'fhreagair an líonra bioneural láithreach, ag seoladh sreabhán bándearg sláintiúil tríd na píobáin in ionad an leacht buí-glas tinn a bhí feichte aici roimhe seo. Le linn na laethanta amach romhainn d'fhorbair Jake nós imeachta

thosaigh an líonra ag muinín ann. D'fhéadfadh Jake é a fheiceáil sa slí a lasadh na painéil bioluminescent nuair a tháinig sé gar agus conas a shíneadh na snáithíní i dtreo a láimhe. nuair a d'oibrigh sé ar dheisiúcháin. Bhí sé cosúil le obair le hainmhí an-chliste a bhí ag foghlaim aitheantas a thabhairt dó mar chara seachas mar bhagairt. Faoi dheireadh na seachtaine bhí Jake tar éis tacaíocht beatha bunúsach a athbhunú ar fud a chuid den stáisiún. Bhí an t-aer glan agus úr arís agus bhí an teocht cobhsata. Ach níos tábhachtaí fós bhí sé ag tosú ag tuiscint conas cumarsáid a dhéanamh leis an líonra bioneural. Fuair Jake amach gur fhreagair an líonra patrún agus rithimí. Nuair a d'oibrigh sé go seasta agus go socair, d'fhan an córas cobhsaí. Nuair a bhog sé róghasta nó a rinne sé athruithe tobann, bheadh na biolights ag splancadh go néarógach. Bhí sé cosúil le obair le capaill a theastaigh chun muinín a chur ina marcaigh. Thosaigh sé ag caint leis an líonra agus é ag obair, ag míniú cad a bhí á dhéanamh aige i dtéarmaí simplí. Beidh mé ag soláthar an nasc seo anois a déarfadh sé. Cabhródh sé leat mothú níos fearr. Ní raibh Jake cinnte an dtuigeadh an líonra a chuid focal, ach bhí sé cosúil le freagairt dá ghuth socair. Tháinig an dul chun cinn nuair a bhí Jake ag obair ar an bpríomhchóras dála cumhachta. Agus é ag ullmhú chun nasc hibrideach nua a shuiteáil, rinne an líonra bia-néarach rud éigin gan choinne. In ionad fanacht go foighneach, chabhraigh sé go gníomhach trí snáithíní naisc a shíneadh i dtreo an chomhpháirt nua, rud a rinne an suiteáil níos éasca. Tá tú ag foghlaim, a dúirt Jake, ionadh. Tuigeann tú cad atá á dhéanamh againn. Ón bpointe sin ar aghaidh chuaigh an obair i bhfad níos tapúla. Thosaigh an líonra bia-néarach ag tuar deisiúcháin Jake, ag ullmhú naisc roimh ré agus fiú ag moladh suíomhanna níos fearr do chomhpháirteanna nua trí snáithíní treorach a fhás. Bhí sé cosúil le cúntóir an-chliste, a thuig an obair níos fearr ná Jake.

chun sláinte an fhíocháin bia-néaraigh a mhonatóireacht. Rinne sé fiú a thaibléad ríomhaire féin a mhodhnú chun comhéadan a dhéanamh go díreach le prótacal cumarsáide an líonra. Níos tábhachtaí fós, thosaigh Jake ag tuiscint nach raibh an líonra bia-néarach ach ríomhaire beo. Bhí sé ina pháirtí. Bhí na Zaparaigh tar éis iarracht a dhéanamh é a rialú, é a bhrú chun a n-orduithe a leanúint. Ach tháinig Jake chuige mar chomhionann, ag iarraidh comhoibriú seachas ag éileamh géilleadh. Faoi dheireadh an dara seachtain ina aonar, bhain Jake amach rud nár éirigh le blianta innealtóireachta Zapparian. Ní raibh córais an stáisiúin, ach cobhsaí. Bhí siad ag feabhsú i ndáiríre. Bhí éifeachtúlacht cumhachta suas 30%. Bhí an tacaíocht beatha ag táirgeadh níos mó ocsaigine ná mar a d'fhéadfadh Jake a úsáid. Bhí an líonra bioneural níos sláintiúla agus níos freagraí ná mar a bhí sé le blianta. Sheas Jake sa seomra próiseála lárnach, ag breathnú ar an aonad bioneural ollmhór ag cuimil le solas geal, sláintiúil. Bhí na mílte snáithíní nascacha ag lonrú cosúil le réaltaí, ag iompar faisnéise agus fuinnimh ar fud an stáisiúin. Déanaimid foireann mhaith, a dúirt Jake leis an Líonra. D'fhéadfadh sé a mhionnú go raibh na soilse ag cuimil beagán níos gile mar freagairt, amhail is go raibh an líonra sásta leis an moladh. Trí sheachtaine tar éis do na Zaifirigh imeacht, dhúisigh Jake le rud éigin nach raibh taithí aige riamh ar stáisiún Kepler. Ciúnas iomlán. Ní an ciúnas córas briste, ach an tost síochánta de gach rud ag obair go foirfe. Bhí an líonra bioneural foghlamtha a rith chomh héifeachtach sin nach ndearna sé na fuaimeanna humming agus clicking strusmhara a bhí ina torann cúlra leanúnach a thuilleadh. Ghlac Jake a chuid éadaí agus shiúl sé go dtí an deic breathnóireachta lena chaife maidin. Lasmuigh bhí an spás fuinneoga mór mar a bhí i gcónaí, ach laistiugh den stáisiún bhí gach rud athraithe. Bhí na painéil bioluminescent sna ballaí ag lonrú le solas seasta. sláintiúil. Bhraith an t-aer úr agus glan, níos fearr ná mar a bhí sé riamh nuair a bhí na Zaifirigh fós ann. Agus Jake ag siúl tríd na hallaí, thug sé faoi deara rud éigin nua. Bhí na ballaí féin cosúil le freagairt dá láithreacht. bhí soilse bitheolaíocha ag lonrú beagán níos gile agus é ag druidim, ansin d'imíodh ar ais go gnáth tar éis dó pas a fháil. Bhí sé amhail is go raibh an stáisiún á cur ar fáil dó. Sa roinn innealtóireachta, sheiceáil Jake a tuarascálacha maidin Bhí na huimhreacha dochreidte. Bhí éifeachtúlacht chumhachta feabhsaite 200% le seachtain anuas. Bhí an stáisiún ag giniúint níos mó fuinnimh ná mar a úsáid sé. Ag stóráil an iomarca i gcórais ceallraí bitheolaíocha a bhí fásta ag an líonra bioneural ar a chuid féin. Maidin mhaith, a stáisiún, a dúirt Jake leis an aonad próiseála lárnach. Bhí an inchinn bioneural ollmhór ag cuimilt le solas te, agus d'fhéadfadh Jake a mhionnú go raibh sé ag mothú sásaimh uaidh. Le linn na seachtainí seo caite, bhí sé foghlamtha aige giúmar an líonra a léamh trí na patrúin solais a agus rithim a cuid cuimilt. Bhí pleananna ag Jake don lá atá inniu ann. Bhí na córais bhunúsacha go léir ag obair go foirfe, ach theastaigh uaidh rud éigin níos uaillmhianaí a thriail. Bhí an t-arm cumarsáide stáisiún damáiste sula raibh na Zaipirigh imithe. rud a chuir teorainn le teagmháil leis an domhan lasmuigh. Shíl Jake go bhféadfadh sé é a shocrú ach bheadh sé ag teastáil ón líonra bioneural comhpháirteanna nua a fhás go hiomlán. Rinne sé a bhealach chuig an ionad cumarsáide ag iompar táibléad ríomhaire a bhí modhnaithe aige chun comhéadan a dhéanamh go díreach leis an líonra bion. Rinne Jake aoibh gáire agus é ag cumadh a freagra. Rinne sé iarracht a mhodhanna a mhíniú i téarmaí simplí, ach bhí a fhios aige gan an líonra bioneural a fheiceáil i ngníomh go mbeadh sé deacair d'éinne a thuiscint cad a bhí bainte amach aige. Le linn na laethanta ina dhiaidh sin, lean Jake ar aghaidh ag obair leis an líonra ar thionscadail níos mó. Rinne siad córas athchúrsála uisce an stáisiúin a athbhunú, rud a rinne sé chomh héifeachtach sin gur tháirg sé uisce glan breise. Rinne siad na háiseanna táirgeachta bia a athrach ag cruthú gairdíní hiodrapónacha a d'fhás níos tapúla agus níos sláintiúla ná aon rud a bhí bainistithe ag na Zapadians. Ba é an t-athrú is mó a bhí ann ná struchtúr an stáisiúin féin. Fuair Jake amach gur féidir leis an líonra bionéarach conairí agus seomraí nua a fhás nuair a bhí gá leo. Ag obair le chéile, leathnaigh siad na háiteanna maireachtála agus chruthaigh siad spásanna saotharlainne nua. Bhí an stáisiún ag fás go litriúil cosúil le horgánach beo a bhí ag oiriúnú chun freistal ar riachtanais. Jake. Thug Jake faoi deara freisin go raibh a shláinte féin ag feabhsú. Bhí an t-aer chomh glan agus chomh cothrom sin gur mhothaigh sé níos fuinniúla ná mar a bhí sé le blianta. Bhí an líonra bionéarach foghlamtha, ar bhealach éigin,

Nuair a d'oibrigh Jake ar dheisiúcháin, choigeartódh an líonra soilsiú agus teocht chun an obair a dhéanamh níos éasca. Thosaigh an líonra freisin ag taispeáint rudaí do Jake nach raibh a fhios aige faoin stáisiún. Threoródh sé é chuig limistéar stórála i bhfolach a bhí dearmadta ag na Zafirians, ina raibh trealamh agus soláthairtí úsáideacha. Thaispeánfadh sé dó tolláin chothabhála nach raibh le feiceáil ar aon phlean, giorruithe a rinne níos éasca bogadh timpeall an struchtúir ollmhór. Thuig Jake go raibh an líonra bionéarach i gcónaí in ann na feabhsuithe seo a dhéanamh. Ní raibh na Zahirians tar éis iarraidh air a chabhair riamh. Bhí siad tar éis déileáil leis mar uirlis a bhí le rialú seachas mar chomhpháirtí le hoibriú leis. Mí amháin tar éis dó a bheith fágtha ina aonar, fuair Jake teachtaireacht práinneach ó údarais daonna agus Zahirian araon, bhí longa ón dá speiceas ag teacht chun feabhsuithe mistéireacha an stáisiúin a imscrúdú. thiocfadh siad laistigh de laethanta. D'fhéach Jake timpeall ar an ionad rialaithe, a bhí ag feidhmiú níos fearr anois ná mar a bhí faoi rialú Zephyrian riamh. Bhí na biolights ag pulsadh go réidh, agus bhraith sé sásamh an líonra lena n-obair le chéile. Beidh siad an-iontais a dúirt Jake leis an líonra. Phreab na soilse níos gile, agus bhí Jake cinnte go bhfaigh sé rud éigin cosúil le greann óna chomhpháirtí neamhghnách. Chaith sé an chuid eile den lá ag ullmhú tuarascálacha mionsonraithe faoina mhodhanna agus a fionnachtana. Go luath, bheadh an chruinne lasmuigh ag foghlaim cad a d'fhéadfadh innealtóir,

Ar an taobh dheis, tháinig soitheach taighde daonna amháin níos cúramach, a dhearadh uilleach ag breathnú garbh i gcomparáid leis an soitheach eachtrannach. Bhí an dá grúpa tagtha ag an am céanna, rud a fuair Jake greannmhar. Ní raibh aon cheann de na speicis ag iarraidh ar an gceann eile an stáisiún a bhaint amach i dtús. is dócha go raibh siad ag súil le duine marbh nó le saoráid a bhí ag feidhmiú go dona a fháil. Ina ionad sin bhí siad ar tí rud éigin a fháil amach a athródh gach rud a cheap siad a bhí ar eolas acu faoi innealtóireacht. Bhuel, a pháirtí, a dúirt Jake leis an líonra bioneural. Tá sé showtime. Phreab na soilse timpeall air sa mhéid a bhí foghlamtha ag Jake a aithint mar leagan an líonra de gáire. Le cúig seachtaine anuas bhí caidreamh forbartha acu nach raibh cosúil le haon rud a bhí daoine ná Zephyrians riamh samhlaigh. Ba é an chéad shoitheach a dhug ná Zephyrian. Tháinig an ceannasaí Veltar féin tríd an aerghlas, agus ina dhiaidh sin foireann innealtóirí agus eolaithe. Bhuail Jake leo sa duga, ag iarraidh gan miongháire a dhéanamh ar a gcuid léirithe iontais. Daonna, Morrison, a dúirt Veltar, a chuid lámh ag gluaiseacht i ngothaí mearbhaill. Tá tú beo agus is cosúil go bhfuil an stáisiún ag feidhmiú. Níos mó ná feidhmiú, a d'fhreagair Jake. Ar mhaith leat turas? Agus iad ag siúl tríd na conairí, bhí an fhoireann Zepirian ag éirí níos mó iontais le gach céim Bhí na painéil bioluminescent ag lonrú le solas seasta, sláintiúil. Bhí an t-aer glen agus úr.

Chuir mé rud éigin níos fearr ina n-áit. Thug sé iad chuig an Roinn Innealtóireachta agus thaispeáin sé dóibh a chuid comhéadan hibrideach bithmheicniúil. Rinne na hinnealtóirí Zepirian na naisc a scrúdú le cairéil ag fás. Bhí an fíochán beo agus an miotal comhtháite go foirfe, ag obair le chéile gan aon chomhartha diúltaithe. Conas a fuair tú amach an teicníc seo? a d'fhiafraigh Velter. Stop mé ag iarraidh an líonra a bhrú chun ár teicneolaíocht a ghlacadh, a dúirt Jake. Ina áit sin, rinne mé teicneolaíocht a theastaigh ón líonra a ghlacadh. Is é sin an difriocht idir smacht agus col. D'éirigh an soitheach daonna uair an chloig ina dhiaidh sin. Chuaigh an Captaen Lisa Ken agus a foireann eolaíochta isteach sa turas, chomh iontas céanna leis an méid a bhí bainte amach ag Jake. Bhí na daoine thar a bheith buíoch as éifeachtúlacht fheabhsaithe an stáisiún agus na cumais nua a bhí forbartha ag an líonra bio-neural. Jake, tá na léamha cumhachta seo do-chaite, a dúirt an Captaen Ken, ag déanamh staidéir ar a scanóir. Tá tú ag giniúint trí huaire níos mó fuinnimh ná mar a bhí an stáisiún deartha chun a tháirgeadh. D'fhoghlaim an líonra bio-neural gach rud a bharrfeabhsú, a mhínigh Jake. Nuair a stop mé ag déileáil leis mar mheaisín agus thosaigh mé ag obair leis mar chomhpháirtí, thosaigh sé ag taispeáint dom cad a bhí sé in ann a dhéanamh i ndáirire. Ba é an léiriú is drámatúla nuair a shroich siad an t-ionad cumarsáide. D'iarr Jake ar an líonra Bioneural a thaispeáint dá cuairteoirí cad a d'fhéadfadh an t-eagar cumarsáide nua a dhéanamh. D'fhreagair an líonra trí chomharthaí ó ar fud na cruinne a rochtain, ag taispeáint léaráidí réalta agus suíomhanna long nach raibh ar chumas an dá speiceas a bhrath roimhe seo. D'fhéach na hinnealtóirí Zephyrian agus daonna ar a chéile le rud éigin a bhí gar d'uafás. Bhí na himpleachtaí iontach. Dá bhféadfaí páirtíocht a dhéanamh le líonraí bioneural seachas iad a rialú, bhí na féidearthachtaí teicneolaíocha gan teorainn. Dúirt Morrison go mall, Tá rud éigin bainte amach agat a dhearbhaigh ár n-innealtóirí is mó a bheith dodhéanta. Chruthaigh tú sioncrónú fíor idir córais bhitheolaíocha agus mheicniúla. Sna laethanta amach rompu, d'oibrigh an dá fhoireann chun modhanna Jake a dhoiciméadú. Ghlac siad scananna mionsonraithe de na comhéadain hibrideacha. Thaifead siad freagairtí na líonraí Bioneural agus chuir siad agallamh ar Jake go fairsing faoina theicnící. Bhí gach duine ag iarraidh a thuiscint conas a d'éirigh le duine amháin daonna áit ar theip ar fhoirne eolaithe eachtrannacha chun cinn. Tháinig an freagra a thug Jake síos go dtí an pheirspictíocht. Bhí na Zephyrians an-fhorbartha, ach rinne siad gach fadhb a chur i láthair mar dhúshlán teicniúil a bhí le réiteach trí eolas níos fearr agus réitigh chasta. Rinne Jake an líonra Bioneural a chur i láthair mar a mhúin a sheanathair dó ainmhithe feirme a chur i láthair le foighne, meas agus toilteanas éisteacht. Bhain tú úsáid as an líonra mar go raibh sé cliste, a dúirt an Captaen Chen. Bhain na Zephyrians úsáid as mar uirlis an-soifisticéite. Tá sé cliste, a dúirt Jake. B'fhéidir nach amhlaidh atá againn. Ach smaoiníonn sé. Foghlaimionn sé. Tá roghanna aige. Nuair a thuig mé é sin, tháinig gach rud eile indéanta. Bhí na himpleachtaí polaitiúla ollmhór. Cruthaithe ag rath Jake gur féidir le daoine agus Zephyrians níos mó a bhaint amach ag obair le chéile ná mar a d'fhéadfadh aon speiceas amháin a bhaint amach ina n-aonar. Ba bheag agus gan pointe a bhí na díospóidí trádala agus na teannas taidhleoireachta a chuir moill ar tharrtháil Jake. Thosaigh an dá rialtas láithreach ag pleanáil tionscadail taighde comhpháirteacha bunaithe ar fhionnachtana Jake. Réabhlóideodh na teicnící a d'fhorbair sé gach rud ó stáisiúin spáis go coilíneachtaí pláinéadacha. D'fhéadfaí na líonraí bionural a úsáideann an dá speiceas a athrú ó uirlisí go comhpháirtithe Fíor. Tairgeadh poist do Jake le clár spáis an duine agus le comhairle taighde Zephyrian araon. D'fhéadfadh sé dul áit ar bith, rud ar bith a dhéanamh, a thicéad féin a scríobh bunaithe ar a chuid fionnachtana réabhlóideacha. Ina áit sin, Roghnaigh sé fanacht ar stáisiún Kepler. Is anseo atá an obair, a mhínigh Jake don Chaptaen Chen agus í ag ullmhú le imeacht. Tá níos mó le foghlaim ag an líonra Bionural. agus mé óna chéile. Thairis sin, tá gá le duine éigin chun an chéad ghlúin eile d'innealtóirí hibrideach a oiliúnt. Bheadh an stáisiún ina shaoráid taighde comhpháirteach le hoibrithe deonacha ón dá speiceas ag teacht chun modhanna Jake a fhoghlaim. Bhí an Líonra Bionural tar éis tosú cheana féin ag fás ranna nua chun freastal ar na cláir taighde leathnaithe. Sheas Jake ar an deic breathnóireachta ag féachaint ar na longa ag imeacht. Go luath thiocfadh longa eile ag tabhairt eolaithe agus innealtóirí ag iarraidh foghlaim faoi shioncrónú biomeicniúil. Bheadh an stáisiún ina lárionad foghlama agus fionnachtana, ina shiombail de na rudaí a bhí indéanta nuair a d'oibrigh cur chuigí difriúla le chéile seachas iomaíocht. Ní dona do bhuachaill feirme ó Kansas, a dúirt Jake leis féin. Phreab na Bialites timpeall ar go te, agus bhraith Jake an sásamh a tháinig ó obair a rinneadh go maith. Bhí sé curtha ar stáisiún eachtrannach ag teip agus dúradh leis ach maireachtáil go dtí go dtiocfadh tarrtháil. Ina áit sin bhí sé tar éis an caidreamh idir dhá speiceas a réabhlóidiú agus deiseanna a oscailt nach raibh samhlaithe ag ceachtar acu. Cruthaithe ag Jake Morrison gur uaireanta na réitigh is fearr ní ó theicneolaíocht chun cinn nó eolas níos fearr, ach ón fonn simplí éisteacht, foghlaim agus oibriú le chéile. Bhí an chruinne ar tí a bheith ina áit níos cuibhreachach.